Okay, chabwino inuyo kodi zambiri zida tidafotokoza kale zina munatiuza komano ndikungofuna ndikhudzeko kuti pambuyo kuti inuyo mwakhala m' mipingo yosiyanasiyana
kwenikweni kumene chidakupangisani kunena kuti mulowe chisilamu inuyo mugonjere mwa mulungu mulowe chisilamu kufika kuti mwalowa chisilamu yes. makamaka kusatengera zoti amene adakupangani dawa kapena kuti amene adakuyitanira ku chipembedzo komano chimene chidakupangisani mkatikati mwenimweni kuti uthenga umene mudaumva osa- umene udakupangisa kunena unakugundani pa mtima kuti apa ndifuna ndilowe chisilamu ndi uti kwenikweni uthenga weniweni umene udandipangisa ine kunena kuti a inedi ndikuyenera kukhala Kulowa msilamu Mm, ndikuyenera ndikhale msilamu mm, kutengera maka ndi ziphunzitso zimene ndidazipeza ndinapeza kuti ndizoonadi mm. zinali zoonadi bwanji kumbali ngati yakapempheredwe mm. ndingokambako mbali imodzi mm. ngati msilamu umayenera kuti kusonyeza kugonja timayenera kuti tigwese nkhope pansi mm. and zimene zija si chinthu choti amene amatiphunzisa anangotenga m'mutu mwawo mm. koma ndi zinthu zoti atumiki ambuyewo amachita mwachisanzo mtumiki wabwino amene mulungu adamsankha kunena kuti aziphunzisa kapempheredwe kabwino yesu khristu mm. amagwesa nkhope pansi apemphera mogwesa nkhope pansi amagwesa pansi okay kusonyeza kuti inuyo nkhani imene idakugundani pa mtima kwambiri kuti mufike ponena kuti apa bwanji ndikalowe chisilamu kwambiri inali nkhani yokhuzana ndi kupemphera nkhani ya kapempheredwe kuti kapempheredwe kupeza kunena kuti akupemphera mogwesa nkhope pansi mogwesa nkhope pansi zomwe tikapita m'baibulo mm. zili ndi umboni pamenepo tikapita mkati mipingo yathu yomwe tinali kaleyo Mm. ngati achina pentekoste chanichani zogwesa nkhope pansi sitimaziona pamene tikapita ku chiislamu Mm. kugwesa nkhope pansiko sakungokupanga kapena kungokuyankhula kapena kungokuphunzitsa akutenga zomwe zili m'baibulo Zomwe zili m'Baibulo. So, ndi m'Baibulo zilimo nkhani yokhuzana ndi kapempheredwe nkhani imeneja ndipo ilimo ilinso ndi umboni wake chabwino Ndiye inu pambuyo ponena kuti mukuona kuti zili m'Baibulo komanso Yes. pamene mudali ku mpingo kwanu Yes, yes. mumagwiritsa ntchito Baibulo Yes. pomwe kuti abusa anu amagwiritsa ntchito Baibulo Yes. kuona kwa inu mukuona kunena kuti zimenezi amaziona kapena saziona zinthu zimenezizo amaziona chifukwa chani ndikuti amaziona baibuloli limakhala ndi iwo ndi iwo sali ndi mabuku ena amene aku fotokoza mmene yesu amayendera Mm. koma chifukwa choti amatiphimba kunena kuti mwina tikhoza kuziwa choonadi Mm. chomwe asilamu amaphunzisa amaopa kuti mwina kutheka tikhoza kubwerera ku chisilamu nde malo ngati amenewa samatiunikirisa kunali ngati kutiphimba Oh, ifeyo kusonyeza kuti amaziziwa koma Ama- amaziziwa. amazi- amakuphimbani kuti mwina asafotokoze poti akafotokoza mwina azipanga zinthu zosiyanasiyana amaziwa kunena kuti anthu ambiri atsatira choonadi chifukwa chisilamu sichilola kuti munthu uphunzise chomwe chi, chinthu choti m'baibulo mulibemo Mm. chisilamu chimaphunzisa chinthu chokhachokhacho chimene chikupezeka m'baibulo ndiye pamene ku chikhristuku ena amagwiritsa ntchito nzeru zawo chabwino ndithu Ah, zikuoneka kuti apo munamvesesadi ndithu Yes. kutengera nkhani yakapempheredwe munasatira zosiyanasiyana ndeno mwina mwake mungotifotokozera kunena kuti pambuyo kunena kuti mwalowa chisilamu yes yes chisilamu mwachiziwa kunoko tikuona kuti ndi kunyumba kwanu kumene mmakhala mmakhala sondako kwanu mwatifotokozera mm. ndi mwina ngati anthu amene wawa amene ali manebazi akuti achibale osiyanasiyana amene ali kunoko yes. adachilandira motani?